kuno ku Times Headquarters ku Blantyre. Ndine Brian Banda ndi program inanso sabata ino ya The Hot Current. Nthawi yofunika kwambiri imene timasakatula nkhani mosayang'ana nkhope. Kupha nyani nkusayang'ana nkhope, adatero akulu. Whether you are in Managua, Nicaragua, tikulandireni. Ena muli ku Brasilia, ku Brazil. Ndife okondwa kukhala nanu, kupatula, kuphatikizanso anzathu ku Australia, ku Canberra, komanso osaiwala ku Colombo, ku Sri Lanka, George Town, ku Guyana, inunso amene muli ku Jakarta, ku Indonesia, osaiwalanso abale athu ambiri amene muli ku Jerusalem, m'dziko la Israel, komanso ku Kuala Lumpur, m'dziko la Malaysia. Ndife okondwa kwambiri ah, kuphatikiza anzathu a ku Baphide ah, ku australia george kasakula Ayi, ndakhani kaiphe khani phe Nga Nicaragua, Cuba pide, nga chiyani, kuli mwagugula kwambiri. kakhala khani phe sin- ndikuyenera kuti ndikuchitani introduce Okay. eh, ndinu mlendotu munthu I- Koma nanga Nicaragua.

anthu amakonda ngati mulankhula zimene so kukhosi kwawo ziliko Eh, zoona, eh. Ah, they had words that they wanted to say to people that eh, were talking about la, la, la, la, la, last week so eh, poona kuti mawu amenewa afika anali okondwa kwambiri Eh, kwambiri anali okondwa kwambiri chifukwa anthu amaganiza ngati kuti yes mmene dpp yapita ndiye kuti programu iyi iguga mchere iyayi programu ino Singaguge mchere. singaguge mchere sizingateke osatheka zimenezo programu ino ah, si, si it's not aligned to, to any, eh, any eh. president or mm. any party mm. program ino umafunsa every week brian kuti cholinga chimene timabwera pano nchani program inoyo it's speaking truth to power speaking truth to power yes mm. amalawi ambiri amacheza amacheza mmanyumba mwawo ndi mabanja awo amacheza ku ofesi amacheza kaya malo achisangalalomu mm. amakumana nkumacheza mm. kaya kometetsa mm. Ah, azimayi ku saluni mm. pena paliponse pamene amalawi ali pamodzi kaya kuzikwati kaya kuti maliro amene akumana amalawi amacheza ndipo amakamba za mapresident awo amakamba za boma lawo amakamba the way they are being governed mm. zimafunika kuti zimenezi azimva atsogoleri athu nde ife timabwera pano brian kudzalankhulira amalawi zimene akamba mmalo mmene akumanamo z- nkhawa zawo zokondwa zawo timawauza atsogoleri athu kuti kunjakutu akuti zakuti zakuti zakuti zakuti timapanga zimenezi popanga take advantage ufulu mmalawi muno muli ufulu onena kuti atsogoleri athu asamati akakhala kaya ku state house kaya akakhala ku capital hill nduna kaya kuti mmaofesi mmaparasiteto nkumuona kuti iwowo

bwanji mumandifunsa moti pano padzikambwa zoti ayi ndagula kaya kulidzi kaya eh, kuchani onja lidzi eh. ndiye timakamba uh, zakufunika kuti amene sakufuna kuti and we, we kept on saying yes. even in nthawi ya mutali yes. amene sakufuna kuti tidzimutchula yes. ndiye asakhale pa misonkho yathu because misonkhoyo timalipira ndifeyo komanso inuyo kuti mukhale pa mpando umenewowo Mm. mphamvu anakupatsani amalawi Ezoona eh. ndiye ngati muzipanga abuse Mm. kapena mudapanga abuse Mm. simunganene kuti amalawi tikhale chete titseke pakamwa ife pakamwa sititseka pakamwa sitingatseke ponena kuti inuyo mudya zathu kaya Mutharika amadya zathu Eh, amadya zathu, for eh. 6 years amadya zathu Amadya zathu eh. nduna zawo Ezoona. kaya first lady Fuel. kaya amene ama- ama- Fuel. amene amapanga surround kaya a Mukhito kaya a Chisale onsewa amadya zathu ndiye ngati zinthu zatuluka Simungatitseke pakamwa kuti, Oh, yayi, inu khalani chete. Sitingakhale chete. Sitikhala chete. Chifukwa mumadya zathu. Zo, zoona. Ndiye amene safuna kuti asalankhulidwe asadye za Amalawi. Asadye msonkho wa Amalawi. Asapange abuse power imene Amalawi ampatsa nkumanena kuti Amalawi tikhale chete. Zimenezo sizingatheke. Sizitheka zimenezo. Ngakhale boma ili. Ngakhale boma ili, yes. Ngakhale boma. That's why I said kuti program ino is not aligned to, to, to any power. Panopa ku State House kuli a Lazarus Chakwera. Anzawo ndi a Saulos Chilima ali nduna zawo a asankha anthu ka mma parastatal ka mma chani amenewowo tizalankhula pano kuti yayi tsono zimene muchitazi sizimene munapanga promise zi inu mudya zathu nde samalani tinakupasani mphamvu 5 years kuti muyende muyendetse zinthu zathu Ine ndi, ine samalani ndimanena, ndimanena pa wailesi sabata imeneyi yes kunena kuti

Ah, chipongwe koma. Ah, ah, mzalero. anthu akuti kodi kodi abrani vura uja koma ni nyimbo ichara anthuwo anthuwo Eh. anthuwo Eh. zikuwabwerera kale kuti aMalawi adachosa ntchito pa Eh, eh. 23 Eh, zoona. then iwe momoti momoti muona kuti anthu akali mmavuto muonjeza mavuto pamwamba ekumana sa akadachoka bwino akadachoka Ah, ah, ah, bwino ah. Zipa- chifukwa zinthu ziluma ankhula chifukwa tikumva ma revelations

chifukwa amalawi amachotsa m'boma anthu Ezoona eh. either wa, 10 years yako yatha sungapitirizenso or amalawi asintha thabwa Munali anthu ambiri m'bomamu Exactly. amene achoka sitikukamba za iwo Exactly. people like eh, a Susuwele banda Exactly. evere sungampezere munthu chifukwa. exactly, exactly, Eh? exactly. Kunali ndani ena aja, adali am- a minister

adachoka bwino bwino sitingakambenso za iwo saadatibere yes olo utati upite kunyumba kwawo sukapeza zinthu zodabwitsa zodabwitsa kuti ku guard ku ku- ku gate ma Ayi. galimoto 2011 Ayi, ndi- achani sa- ada- a- they served their country well Yes, yes. zimene amalandira pa mwezi zimakwanira Zimakwanira, yes. amenewo sitingakambe Sitingakambe. sitingakambe za a Kumpalume amene achiki chani tiziti chani munthu uyu Olo- panopa- olo- olo asusuwe lero. panopa Tita akamba kuti atani. is serving his nation is teaching at college of medicine Aga- atani Uh, akupolo- Peter Kumpelemu, yes. Oh. Yes. so tingakambe za amene Yes, tingakambe. amene timukambe pano ndi amene sadasamale ndipo ndipo sangatiletse kukamba Sitingaletse. Chifukwa tikufuna zathu ndiye ndimanena kuti ndimanena pa wailesi kunena kuti sunga sungadye misonkho ya malawi Yes. imene ama- amapereka ndi misonzi yes mosakhala bwino. Ndiye iweyo kumakadya imeneyoyo Ndipo- nkuganiza kuti suona mazangazi. Ndipo amatseka makampani even if times uti utitsekera oba muli ni bill ya Utigwira msonkho. pakhosi. utigwira pakhosi uperekera mphuno mphuno Ndiye iwe mu- anzako aperekera ndalama mphuno mphuno. Iwe nkumadzi- Ndiye uka- wononga. uka- Ukagule magalimoto kaya nyumba. yet Eh? iwowo samapereka misonkho misonkho yoti tizipereka ife tokha amene tilibe mayina amene tilibe mayina alionse sabata imeneyi chipatala cha ku balaka chidapsa exactly tikadakhala kuti tidagula ka, ka, ka injini ka faya yes tikadapulumutsa ta katundu bwino kwambiri kwake koma mwina ndalama zoti tikagulire ka injiniko yes wina adadya sadalipire msonkho wa, wa, wa, wa, wa simenti sungadye misonkho ya malawi Nkumanena kuti ugona tulo. Sizingatheke zimenezo. Sizitheka. Sizitheka zimenezo. Udzingolota njoka. Exactly. Mpakana njoka kodi? Eyepe. Zitali zitali. Zikulu zikulu. Sungadye misonkho ya Malawi. Mpakana. Kuganiza kuti uyenda bang bang in town. Mpakana sato. Mbobo. Mphiri. Eh. kuli njoka ina timati mbobo ndikudziwa Mukuti mbobo? imakonda kukhala pachulu aliyense amene ananyantha ndalama ya amalawi azilota mbobo mopanda chiko- mopanda ah, ku- ku- ku- chilungamo azilota mbobo adzilota mbobo ndipo salota sagona kaya adamanga nyumba nyumbayo sagona ing'aluka ng'aluka adzilota mbobo azilota mbobo mutu wathu wa lero chabwino it will not wash yes Chichewa- Sizithe- chichewa chake sizitheka sizitheka ayi nkhani yake tipite zomwe ya last week chifukwa this week zachitika zingapo oh, zimodzi ziwiri zitatu zinayi zachitika ndiye tikamaomba mkota tiona ngati kuti tinene, tinene kuti zimene afuna anthu enawo sizitheka sizitheka iyayi chifukwa amalawi afuna chilungamo amalawi afuna justice amalawi afuna accountability amalawi more importantly afuna ndalama zawo zibwerere ndalama zimene wina adaba, ndalama zimene wina pano sadalipire msonkho, amalipira msonkho ndi anthu osauka opanda mayina na amene amagwira pakhosi pamene akuluakulu samalipira msonkho afuna ndalamazo zibwerere ndalamazo zibwerere Koma nditole paper langa. Eh, tolani, tolani, tolani. Nditole paper langa landigwera. tolani nkhani yoyo yopangira program panja nkhani yake ndi imene imakhala Eh, chabwino. eh. imene. Eh, chabwino. eh. so sizitheka it will not wash sizitheka. Zingapo zachitika Brian wiki imeneyi. Point number one, a president a a ayamba programu yoti azitilankhula regularly kaya every week azitilankhula. Ndiye mukulankhula kwawo tinatola mawu ananena kuti ndithu ndithu mdziko muno atipatsa audit ndipo akunena kuti for the past six years 1.3 trillion, trillion Brian osati billion ayi, trillion. has been lost in the country under the dpp administration mm. so chimene anthu timalankhula kwambiri wiki imeneyi nchimene chotikuti 1.3 trillion uh, being lost lost to who how mm. ndipo mm. iwo apanga promise a president kunena kuti zivute zitani anthu amenewo amene adachita zimenezi kuti kuba ndalama zimenezi will face the law ndipo iwo poyamba anali ndi maganizo onena kuti probably anthu amenewa akabweza ndalamazi tingowataya koma anena kuti asintha maganizo ndalamazi abweza yes komanso a, a lamulo ligwire ntchito court process apite ku khoti aka aka aka ap- apereke evidence ndipo ndipo a judge kaya magistrate agamule potsata malamulo amene amanena kuti kodi munthu ukaba umati umati umati zimakukhalira bwanji now atakamba mawu amenewa president wiki imeneyi taona obviously mares oti olo ku media too we are failing kuti nthawi zina kulephera kupanga kuti tipange catch up bwino bwino we are so overwhelmed uh, uh, uh, one former director of state residences bambo peter mukhito anamangidwa this week mm. nawonso nkhani ndi yomweyo ya 5 billion uh, cement importation komanso uh, uh, a norman chisale mlandu wachitatu ukumbukira mlandu woyamba 5 billion mlandu wachiwiri kunali Attempted uh, murder. attempted murder kuomberedwa kwa mzimayi pano awamanganso kachitatu ndipo this time nkhani yake ndi ya Issa Njaunju, malemu Issa Njaunju ku acb kunachitika mlandu kumeneko, adaphedwa munthu kumeneko mwa nkhanza, Chobaya. chobaya mwa nkhanza, adachoka ku nyumba kwawo m'mamawa, akazi anga, ana anga nupita ku ntchito, probably he came back pa lunch, na nibwera kuzadya lunch, probably tionana madzulo nikaweruka 5 koloko, sadabwere. adasowa kudapezeka kuti Adachita mgolozera. ada- ada- ada- adachita mgolozera, Mgolozera. adachita- adachita chobaya Mm. sadabwere pofufuza adampeza imfa yowawa galimoto awotcha thupi awotcha ndiye this week apolisi amanga a norman chisale akuti ah, ah, pa nkhani imeneyi akuwaganizira kuti akuwaganizira amene anachita kuti zimene. ati ndi amene akuwaganizira kuti ndi amene anatenga mbali kapena ndi amene achita zimenezi ah, ah, kuti a issa njaunju achite ah, aluze moyo wawo so thats the third arrest for norman chisale then kunalinso new arrest MERA Malawi regulatory authority ceo bambo Collins Magalasi uh, nawonso anamanga ndi a business partner awo a Dorothy Shonga mnapanga interview uh, pano uh, pa, pa, pa television um, program ya Tikudziweni yes anamanga uh, plus uh, spokesperson wa ku MERA bambo Malidi ngati sindikulakwitsa nawonso anamanga nkhani ndi ya fraud kumeneko kagulidwe ka ati van amagula van koma sizinayende bwino so ana ana anamangidwa sizinathere pompo ah, nkhaninso iyi pali nkhani ina tinayikapanso pano nkhani ya banja la ku Lilongwe area 24 adawotchedwa mu, mu, mu ofesi ya utm bambo Ken Ndanga ah, amene ndi a spokesperson a chipani cha udf nawonso anatsekeredwa this week akuti nkhani imeneyi ah, ikuwakhudza so on that front zinachitika zimenezi then China chimene tinaonanso nchonena kuti a a a mtsogoleri wotsutsa boma a bambo Kondwani Nankhumwa from dpp anapanga press conference ndi anzawo amene anali last finance minister m'boma la la la dpp bambo bambo Mwanamveka Joseph Mwanamveka anapanga press conference nkhani imene inabeba ndi nkhani ya 1.3 trillion Ija tinai- munaikamba ija. ija tinayambirira ija iyo akunena kuti aa a president probably apangidwa mislead sizoona zimenezi kuti kuti kuti 1.3 trillion inasowa ah, chifukwa iwowo mmene alowa mboma apeza ndalama mboma ndiye sanganene kuti that's according to Nan- Na- nankhumwa ndi anzawo a Mwanamveka not according to me akunena kuti zimenezo sizoona iyayi Ah, sikuti ndalama zapita zapita zapita zambiri zimenezo ndiye uh, uh, sanaiwalenso uwonjezera kenakake uwonjezera uthira mchere akuti Pomwepo? Apo- a- eya. Pa- Aku- pa Nankhumwa. eh, pa Nankhumwa Eh. akutitu apurezidenti mmalo moti azikhala bize ukamba ah, nkhani za ndalama zosowa mboma ah, ah, ah, asayiwale kuti iwowo ali ndi malonjezo amene anapanga kwa aMalawi ndiye afunika kuti malonjezo amenewa a- a- a- a- anene komanso mwina apurezidenti aonera zimenezi chifukwa afuna apeze excuse yoti apitilize kuwamanga anthu amene nga a dpp ufuna kuononga chipani cha dpp amatero a Nankhumwa kukamba kwawotu Ndi a Mwanamve- O- ndi a Mwanamveka mm. osati ineyo George Kasakula mm. koma a Nankhumwa mm. kuti ayi 1 trillion iyi ayi siyoona komanso namba 2 uh, apresident awa angofuna kuti apeze excuse yoti atithirire vingwe atithirire vingwe iwo Kuti a Chakwera amathira vingwe anthu. zimene uh, zimene anena anthu kuti sono a president ndiye mudaona kuti atatenga unyolo kamanga anthu ananena president okha mm. kuti president samanga anthu mm. imamanga anthu ndi lamulo mm. lamulo lidapereka mphamvu mm. kaya ku mm. polisi mm. kaya ku acb kaya ku mabungwe ena uh, lomanga lomanga anthu Ndiye kenako lamulo lomwelo limapereka mphamvu ku judiciary to try those people in an open court. Abwere, abwere ndi maloya awo, awo a boma apereke umboni wawo, awa apa azipange defend, ndiye judiciary imanena kuti ayi, mlandu ulipo kapena mlandu palibe, zipitani, inu Ndipo mwawanamizira. mlandu suwola. Mlandu suwola. Mlandu suwola. eh. Mlandu suwola. Mlandu suwola. Chimene akukondwera Amalawi nchonena kuti nkhani izizi nzonena kuti timakhala tikuzikamba. Nanga Ezona. imfa ya a Issa Njaunju nchodabwitsa. Last week sitinakambanso pompano. timanena kuti tufuna chilungamo kwa Issa Njaunju so kumanga anthu amene akupangidwa suspect kuti adapanga zolakwika sikulakwa ndipo wina asatseke pakamwa iyayi wina asa asaletse zimenezo zimenezo zofunika zichitike koma ngati dziko limene tima timalemekeza lamulo rule of law tipitilire bwinobwino kukhoti kutoko nthawi yonse ija adamwalira a Njaunju we ngati as a country we yes. couldn't uh, investigate nkhani imeneyi exactly some people are saying chimachitika nchani uh, probably amakhalira uh, amakhalira Amakhalira, eh? wina amadziwapo zoona komano tsopano amalawi tidziwa zoona chifukwa kumanga achisale is the beginning of that process yoti mkhoti umboni ukaperekedwe Zaboza zimene amachita achisalezo amalawi tikazimve in an open court. Ndipo umenewo ubwere pa television. Ubwere pa television. Ezoona. Tamanga achisale tikuwapanga accuse achisale za imfa ya a Njaunju umboni wathu ndi wakuti wakuti wakuti wakuti ndiye achisale akazipange defend kuti iyayi musatero ine nkhani sindikuidziwa ine ndiye umboni wanuwo ngwabodza ndiye wina munthu independent either a magistrate or, or a judge will say aa nzoona kapena nzabodza. So for us as mm. Malawians, mm. we should not be afraid of that mm. of that of that uh, uh, process at all. Mm. Exactly. Nchifukwa chani nkhani imeneyi njosagwira? Why is it not going to wash? Poyamba Brian, mm. ukamba mwachilungamo pa mulungu. 1.3 trillion si ndalama zamasewera.

chimenecho chimene chimanthandiza oh chabwino eh, eh, chabwino chabwino eh, chikuoneka kuti chidapangidwa kale kale kale ah, eh ah. koma 1 billion ayi 1 billion is not small change si si, si change cha masewera yes. ezoona ndiye ndiye ngati apresident aicho mm. chifukwa apresident ndi apresident si iwe ndi ine ayi president amalandira information yosiyana siyana ndipo ma office onse a dziko including national audit office kuzomba ili pansi pawo they report to him ama amati akayimba foni a- a- a- a director aku o- o- national audit office mukuti bwanji Ta- ta- tani- tatifunsirani zakuti zakuti Eh. zakuti. amamvera yes your excellency yes your excellency chifukwa ali ndi mphamvu zimenezozo so a president am sure sangakhale ndi malice yongotchula 1.3 trillion chilipo icho aona alipo wina wawauza mm. ka nda intelligence mm. ka national audit office mm. ka iwowo akhoza oyimbira munthu foni bwinobwino kodi kumene kuchitika chao chakuti tapanga ndizakuti zakuti anthu avera fund a president eh. so we have no reason to believe mm. kuti a president angangodzuka nkunena kuti oh 1.3 trillion apange exaggerate kapena si, si budget ya, ya, ya chaka chonse kodi of course kutsalanso of, of, of course yes of course yes so point is a during the press conference a Nankhumwa ndi a Mwanamvekha ndi amene anatuma akunena kuti iyayi not 1.3 trillion ndi anthu awafunsa kuti anafunsa anduna a za information kuti chabwino poti inu mukuti 1.3 trillion siyogwira yanu nchani figure are they saying kuti it was zero zero sanapange chilichonse mboma everything can be accounted for sakunena kuti sakunena kuti sidabe ya sakunena choncho nanga u- bu- but the, the, what, what they want to do is to whitewash these six years they are defending the defensible by trying to whitewash the six years ya, ya dp kunena kuti apresident aunama so iwowo anganene kuti its clean with all these things that are happening with these arrests that we are seeing

pre, prevailing mood ya amalawi ndiyofuna chilungamo afuna chilungamo afuna accountability anthu analowetsa matraki muno yes munthu mmodzi matraki 26 yes yes yes 2011 yes ndalama mudazitenga kuti Yes. amalawi afuna mayankho malawians ngati aufuna mood ya malawi ndiwauze pano pa hot current Ehe, mood ya malawi mtaunimu ehe. olo mmidzi ehe. ndiyofuna chilungamo ndi yowira ndi ndi yowira ndi yowira ndipo no amount of propaganda or white washing of the 6 years under the dpp is going to change ma mind a malawi the majority of malawians are fully behind government demanding that people that did wrong things against malawians must account for them mm. so no, no any amount of propaganda

in this day and age there are still ana amene akuphunzira pansi pa mtengo pamene azawo ali mma classroom azawo ali, ali pa ma ipad awo- awo- awupanga swipe ma Awu- iPad. awupanga swipe. Awupanga swipe. iwo they are learning under a classroom bukunso alibe bukunso alibe ine ndanena nthawi imene ija a a Bingu ali ku Sanjika a a a a Mu- a Mu- a Mutharika anyuwaniwa Yes. ali ku Sanjikako Yes. kuti kodi anthunu mmamva bwanji kumayenda dzimagalimoto dzopuma mu highway mu nkuwaona azimayi anyamula kakhanda aukayika kumanda Yes. akuyenda wapansi And it's because eh, no ambulance Eh, kuchipatala chifukwa kosomera choti- mankhwala chifukwa kulibe. choti ndalama zimene tikanagula ambulance ndalama zimene tikanagula mankhwala adanyambita wanthu mm. adakagulira zinthu zawo za mmakomo mwawo. No uh, dpp singatseke pakamwa amalawi. Amalawi they want the rubble cleaned. Chabwino eh. Afuna accountability ku MRA, afuna accountability ku State House, mm. afuna accountability ku prison, afuna accountability ku Mera, afuna accountability the death of, of a family in Lilongwe.

and say its not true ah, ah. sinapange zimenezo ah, they will simply say no thats witch hunting no its not witch hunting it is cleaning up the country ndimafuna ndinene pano mm -hmm. kuti zimene akunena ada Nankhumwa yes ndi ada Mwanamvekha yes nzosagwira zosagwira and it is completely and hopelessly misleading the mood of the country the majority of malawians want

kumwamba kutseguka, ukhoza kumamuona Eliya, aku- ukhoza kuziona ndevu za Aroni ndi Samuza Ndevu za Aroni. ndi Samuza amene amatsekula kumwamba, Ndimo. amene amapereka kusandulika. Matengera kwa kuyaso nkhani kuti mpaka- Because I, I, I'm failing to understand. mpaka Eliya pa galeta. Hey, ujeni uyu uh, Eliya chovala chija adamusiira Elisa Yes. kukachiona kumeneko utadyasa Foro musa. jasebuza.

Akufuna chilungamo chioneke the big reason mm. is because we want politicians to be taught a lesson kuti when they are in power ali ku state house kaya ali ku capital hill kaya ali kuti they should never ever think kuti oh tipange zolakwika tibe ndalama tipange abuse power mm. then they will get away with it mm. ayi azisamala mm. because akamasamala mm. amalawi a panga benefit

Amalawi sapita ku London, Amalawi sapita ku Singapore, Amalawi sapita ku, ku, ku, ku, ku, ku Germany. Amakaonako zimene zili ku Germany. Zoona, Ndiye eh. akabwera kuno zimafanana? No, Brian. Zimenezo nzibwana. Komano Amalawi sikuti atsekedwa pakamwa. Amalawi akufuna accountability. Akufuna accountability. Akufuna accountability. mukuonera program ya the hot current

programu ya the hot current pano pa kanema wa times mm. it will not wash it will not wash ndiye mutu wathu wa sabata ino sizitheka zimene akufunazo Sizitheka, amalawi ali ngangangangangangang pofuna accountability. Sakusunthidwanso. They want to clean up this country. Sakusunthidwanso. Many Malawians of good intention alipo ena probably because they have other reasons koma munthu oganiza bwino kwa straight we need to change this place called Malawi and that change can only come if people are responsible for what they did in the past. including stealing money from Malawians. What Nankhumwa should be represented exactly? No, Brian before titapita break mm. unanena kuti tiwalangiza a Nankhumwa. Poyamba, this week kunaveka manong'onong'o even ku DPP ko. Amanena kuti a former president, a Professor Peter Mutharika, amene a Malawi anapanga force to retire on June 23 might as well retire as dpp leader kuti mwina apezeko apange pave for younger blood to lead the party to victory come 2025 uh, chaka cha chisankho zinamveka zimenezi kaya ndi ndani analankhula zimenezi ndipo a Dausi amayankha kuti mawuwo ndi omveka probably sitikuwanena sitikuwanena nthawi yo- yo- ya- yabwino

clearly the president, the former president, is, is, is, is an old person. Not that we have anything against old people. Uh, we have uh, ife tili ndi azibale athu mtauni mu mm. na- na- anthu akuluakulu m'midzimu eh, ananja iko choncho ndi anzawo ananja iko. ananja iko ndi anzawo anthu akuluakulu we have nothing against them i think we love them and we want to have them chifukwa kumene ndi mikoko yogona timakatengako nzeru but presidency nchinthu china

Chaka cha mawa iti, two- anachita birthday I think two weeks ago Eh, two weeks ago, oh, anachita birthday. koma whatever it is Yeah. 8 and above Yes. ndi gogo ndi gogo afunika apo and with due respect so kumaona kuti ah, I'll be there aka chakuti 2025 Angodzilimbitsa i don't mtima. think azichokera mkamwa mwawo Eh, ayi ayi asamachokere mkamwa mwawo because i think he, he represents the past as for nankhumwa he must represent the future of dpp and the future of dpp is not backing zinthu zolakwika its not propaganda its not coming on a press conference and say oh zinali bwino zinali bwino ziti evidence is there akananena kuti pali zinthu zina zimene sizidachite bwino exactly ndipo mwina ti- tidzakonza Exactly. ngati kuli kokonza zimenezo nzokwiyitsa amalawi Amalawi ambiri akufuna kuti mdziko muno zinthu zisinthe, tisinthe thabwa zinthu ziziyenda bwino m'boma, every penny, every tambala must be, zizikhala zinthu zachilungamo, msonkho aliyense azilipira, ena asakhale chifukwa chonena kuti they are powerful, therefore akhoza kuopseza anthu, azilowetsa zinthu osalipira msonkho pamene the rest of us are paying. sichilungamo chimenecho chifukwa tonse titamati tikulipira mokhulupirika yes ndiye kuti kansonkho kaja mwina akhoza kutitsitsira pang'ono exactly anthu kumachita afford kugula tina Exa tina exactly koma umatenga cement 1.2 million umabweretsa muno opanda msonkho then you give it to a, to a private trader to make profit ah ah it's abuse of power ndi abuse of power nankhumwa eh. should not be proud of such things ezoona eh. he must not pr be proud of such things ezoona or eh. defend them and say oh afuna azitimanga so what should happen

Anankhumwa can he stand bwino bwino put his hand on his chest and say oh everything was clean nthawi ya dpp nobody is going to believe him Yeah, that's right, yeah. sakunena zinthu zoona iyayi. ndimafuna ndibwerere pang'ono pa a mutharika pano Yes. sikuti ngati analephera kumaona kuti simenti yalowa chifukwa ya simenti adaikana kuti sakuidziwa Yes. ndiye akukamba za 20, 25, 2025 kuti adzatani adzaonano bwino bwino And a, a Malawi ifeyo chatilodza nchani?

Nankhumwa and others a Mwanamveka should be representing the future, the future without Peter Mutharika. HOH zoona ee. Thats the only future that dpp can have. Awauze abwanawo kuti Yes. ayi basi The only, the zisiyani. only future that is attainable niyokhala yopanda Peter Mutharika. They should, they should accept kuti it is over. for the former it is over for the former president he has to retire has been a retirement home and and, and ndipo goodbye. imeneyoyo imene akunena muthalikayo kuti 2025 chani chani imeneyoyo anankhumwa auze kuti ayi you know a- actually people were, were thinking kuti press conference manager Uh-huh. he's going to ask the former president to retire people were thinking probably press conference afuna apange anankhumwa afuna apange call on his president to say it's time to retire Tipange Tipa- chipani. tipange chipani tipange take over

Simungaipezenso, magaloniwo simungapeze. Simunga Chifukwa peze. zimene zidalembeka pa khomapo kuti tizifufute pakufunika magaloni and magaloni a Olo, whitewash. olo mtachita ukatenga whitewash wambiri mbiri, you can't whitewash the past 6 years of, You- of, you of, cannot, you yeah. cannot. So, Nankhumwa should represent the future. Nankhumwa ana- anamveka must look to the future. the future without president peter mthalika and the malaise of the past six years ezoona eh. malawians are angry with what happened during the past six years and they don't want any more pain from people that did it ayi ayi ayi they don't want any more pain imene ingagwire ndiyonena kuti amalawi tamva yes ndiye tikupempha muthalika kuti atule pansi yes timange chipani exactly Exactly. Mwina kapena. Kapena mwina. Koma imenenso njokaikiza. Njokaikiza njovuta. Chifukwa 1.3 trillion ndi iyayi. Iyayi ndalama zambiri, ndalama zambiri. Amalawi sangakhululuke. Sanga sizingatheke zimenezo. Sizingatheke zimenezo. So nzosakhala bwino Brian. Nzosakhala bwino mm. no amount of eh, no amount of propaganda mm. can change Malawians thinking. Auti chani koma nankhumwa. Palibe chimene chimene chimene chimene akunena. Pali May- mnyamata- may- maybe maybe what we should be telling now is kuti amalawi afuna amve chani from dpp Eh, zabwino chabwino eh. ineyo ntakhala ndine strategist wa dpp Mm. chinthu choyamba chimene amalawi afuna amve from dpp its sorry Pepani. Pepani. Pepani. eh. mea culpa mea culpa wachuhamtauli Mea culpa. mea culpa

Ndachimwa, ndachimwa, ndachimwa kopambana. Amalawi mutikhululukire. Ngati pali pa mtanda mukatikhomereni. Katikhomereni that's the first thing that should come out of their mouth that's the first thing mm. if that first thing doesn't come uh -huh. then the, the rest is arrogance ndi amalawi atopa ndi arrogance mm. pamene pandete sindikepo brani Amalawi tatopa in fact one reason why Malawians changed government on June 23 to fire Professor Peter Mutharika is because of the arrogance of thinking kuti ife Amachita mtudzu. ife we are the most cleverest that ever happened to this country we can explain things we can do whatever we ngati want kuti mpandowo adachilowera inu ndinu ndani kuti pampandopo adachilowera inu ndinu ndani don't question us inu ndinu ndani si ndinu athu ndinu aperezi chani shut up ifeyo ndi ife basi That is the the thing that made Malawians say oh awawa amazioneka ngati madolo pa town pano eti tiyeni tipite kumavoti. A Chakwera ndi a Chilima sapita ku khoti, Eh. khoti lavomera kuti Eh, apange eh, mavoti eh. tiyeni tipite kumavoti. Adziwa mfolo. Adziwa mfolo. Ndi adziwadi mfolo. Adaudziwa mfolo. Adatu- adatu wa It is mfolo. because of this arrogance. Ndiye bwezi pano aphunzira phunziro. Bwezi akapita kwa Amalawi aku ah, muja amachitira azathu aku Asia uku basi upanga choncho ugwa- ugwada. Tezoona eh, kupereka ulemu. Upereka uli mbawuni kuti tidachimwa mutikhululukire, tidachimwa kopambana mutikhululukire iwo that's the only message imene ingachite resonate ndi amalawi first and foremost that's the only message that can tidachimwa tidachimwa tidachimwa kwambiri kopambana tidachimwa kwambiri yes tidachimwa kwambiri mm. osati zimene anena zoti ndi kuti they can think kuti they can white wash o 1.3 trillion mufuna mutimange amene anapanga zolakwika m'boma lathu linali ayenera amangidwe kumene eh. so that they must account mm. ngati sadachimwe

ukhoza uvinavinapo pa misonkhano Ndizo mmene ona, ungafunire ndizo it is ona. okay zimenezo ayi so this we do not care attitude of, of trying to defend the indefensible is something that Malawians hate so much amadana nazo amalawi amadana nazo amakana kuwatengera ku mtoso ngati maliro a zimawa njoka zimawabowa amalawi zoti munthu poti ali mtsogoleri ndiye azikula mtima matukutuku matukutuku one shoulder high aa mphamvu zomwe zimene apereka amalawi ndiye wina azikhala nazo one shoulder high amalawi safuna zimenezo amalawi ndi ndondo aroko amalawi akufuna servant leadership yes servant leadership exactly akafika munthu pa matukutuku mwayi yes the idea that adzipereka ulemu kwa amalawi exactly the idea ndipo that akapanda kupereka ulemu yes amamuthamangitsa ngati mmene am- adathamangitsira a Mutharika chifukwa adachita chothamangitsa ana a Mutharika yes he, he was adachita fired chothamangitsa a June Mutharika 23 he was fired sankafuna kuchoka kusanja adati iwe uchoka akuti samafuna kuchoka kusanjika adakalowa kuchikokobe Yes. ali kumenekonso ayi Yes. adakalowa nyumba yosathaKu Exactly. ku- ku- kumangochi Yes.

Yes, si, si, it is true. He, he was fired. Adathamangitsa ntchito adanena kuti basi takutha ntchito yatha. He was fired. He was fired from from from. So the idea, Brian, the idea that uh, anything can be explained mm. away ndi Malawi mm. aziva mm. kusaphunzira phunziro. The good thing is Malawians are ready to punish such, such attitude. Takambakali pano kuti that's what they did.

Ndi oti a Nankhumwa ndi a Mwanamvekha abwere kunena kuti a Mutharika ee Yes. bwanji mupume Yes. mutipatse chipani ichi anyamatafe. Yes. Mwina imeneyi a Malawi aona kuti a komadi nzoona mwina anyamatawa athamange nawo Let's chipanichi. give them a second chance. Tiwapatse chance ina. Eh. Apepese then they should organize themselves then probably zimene akamba a Nankhumwa the other day kuti come 2025 DPP idzabwerera m'boma can have some chance. Apology to Malawians. Apepese. All, all those that did wrong asapangidwe back

boma amapanga ndi amalawi Eh, boma ndi amalawi eh. Ama- oh, ife ndi system system yake iti it's been corrupted It's- it's- system yake iti? system yake idali yofunika kuchita kuchita reboot, reboot. Yes. yes erase everything and start all over again sizinagwire zimenezo muyimaliza bwanji nkhaniyi no ndiyamba the way i, I concluded last, last week at the end of the day whether a Nankhumwa kaya Mwanamvekha kaya ndani apite pa air kukapanga press conference, what will remain a fact is that for the past 6 years this country was abused mm. and looted mm. without mercy mm. opanda chifundo there was no mercy opanda chifundo ngopanda chifundo kuba kwake kosati obwerayo adzapezeka mnofu kopanda chifundo ungosiya mafupa okhaokha yes yes yes Yes and amalawi akuona kuti they were taken for a ride. Eh kwambiri eh. They were taken for a ride. Mm. While in public we are being told zinthu zikugwira ntchito. Oh tamanga ka toilet apa. Oh tapanga chakuti apa. Tamanga ka sukulu apa. Tapanga ka nsewu apa. Behind the curtains we were being duped. Eh kwambiri eh. We were being taken for a ride. Mm. We were being uh, hoodwinked. Mm. Amatipanga hoodwink. Kutimanga chinthu kumaso. Kuti tisaone uh, uh, chilungamo. so malawians will take nothing short of a sorry after that sorry those responsible prosecuted and ndalama zimene anaba kaya misonkho sinapereke kwa malawi iperekedwe this matter brian ilibe zoti zokambirana this is not open to negotiations it's not, it's not, it's not for, no for amount of propaganda No. sitichite sway no sitichita sway no

Izi zimene takhala tikunena m'programu iyi zikhale phunziro Yes. kwa boma ili. Yes. Phunziro lofunikira kuti you can not meza ndalama za aMalawi Yes. nkuganiza kuti tidzakakambirana. Yes. There is no negotiation. Yes. The mood among Malawians both uh, home and abroad is very is unanimous. It's unanimous. yeah. Akufuna akufuna chilungamo. Amalawi Akufuna akufuna chilungamo. accountability. Ee zoona, Akufuna justice for all the crimes

Zonse zimene a Malawi adatibera Yes. tizitsatire. Yes. Kaya zidakalowa m'nyumba, Yes. titenge nyumbayo Yes. kuti wina aphunzire phunziro. Yes. Phunziro. Ndi zoona eti? Yes. We don't want to be taken for a ride Ndi- again. ndi zoona eti? Ever, never. Njira Sizachitikeso. imeneyi sitidzayendanso. Never, ever. Sizachitikeso. Tikatere ndiye kuti tamaliza zonse zimene tidabwera nazo m'programu imeneyi ya The Hot Current. Exactly. Mpamphepo pano Yes. koma pamatenthabe. Exactly. Exactly. Exactly. Awa ndi Bambo George Kasakula. Kukuyamikani chifukwa chobwera. Ndathokoza. Ngati muli ndi ndemanga pa zimene timakambiranazi, ife muno mu Hot Current we would love to hear from you. Titumireni email, brian banda at bnltimes com brian banda at bnltimes com M'malo mwa ife tonse kuno ku Times Headquarters ku Blantyre kukuyamikani pokhala nafe, goodbye and shalom!